Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupatsirani ma program athu osiyana siyana ife a Lahiri K TV chomwe tingakupempheni osasiyira panjira audio yi imvereni mpaka kumapeto komanso musayiwale kupanga like share komanso subscribe pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyanasiyana. ena ine ndiye sinchoka ndipo wonse okonda kudya zaulere wonse wonse okonda kudya zaulere akonzekere kupitiriza kundimva kuwawa mpaka 2030. Kumakhala bwino ndi anthu a Chakwera mumayankhulatu mwauve kuziyiwalira kuti voti amapereka ndi anthu koma mumayankhula motumbwa pakadali pano muli kuti 2030 yo ili kuti? popeza mwagwetsedwa pa 16 september 2025 yomwe ino ndiye mma ndipo mundimva kuwawa mundimva kuwawa achakwera mulungu si munthu ukakhala pamsana pa njovu osamatha mawu uli ndi dziko inetu ndikuwuzeni chilungamo chake zizedi zizedi chifukwa chakuti ndimayesa tidakuvoterani ndiyetu ma mauthenga ochuluka kuposa 500 ndiyendetse banja la aliyense kuchokera ku chitipa mpaka ku Nsanje chifukwa ndine purezidenti akuti ngati m- m- mwatiyiwala eh, eh, mudzatifunatu Munthuyo anali wotumbwa wodziwa kuyankhula mwauve mosaganizira anthu chifukwa munthu akamafuna kukhala president akamapita kuti akavotere pamene pajapo amanena kuti akufuna atumikire anthu osauka olemera onse amakhala ali m'manja mwake and ntchito yake kuthandiza anthu amphawi mtengo wotchipa wafetereza china chilichonse dziko liyende bwino china chilichonse chimamuyang'ana iye koma chakwera amayankhula motumbwa kwambiri kuyiwala kunena kuti lizakwana tsiku lozavota ikatha sabata mafuta akhale atakupezeka paliponse ndiye kwanga ndikupempha kwa inu kuti munikhululukire kuti izi ni nkhondo zomwe ndili kukumenyerani komanso mutikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi Amene ndi galu kwa basi. zakupwetekani pokudikilitsani m'ma filling station. Ah. Komano chomwe ndikufuna mudziwe nchoti anthu akuno kma. omwe apanga zinthu zosokoneza mafutawa ndikuwadziwa ndipo akudziwa kale kuti pakutha zisankho sabata yamawayi, ntchito zawo zikhala zitatha chifukwa zomwe apangazi nchipongwe kwa inu nonse komanso kwa ine ngati president. Iwe galu kwabasi. Ambuye akudalitseni nonse. Iwe galu kwabasi. Asa asa asa waluza uyu waluza. kuluza uku kuluza awa ndi aluza basi kuvomerezatu uku chakwera anthu ziko muno amawatenga ngati ndi anthu osafunikira ndi anthu osazindikira ndi zisiru zake koma itayandikira nthawi ya zisankho anayamba kupepesa waiwala kuti wapanga zotumbwa zonunkha zosiyanasiyana zake kukamuphera ku chikangawa uko munthu wa magazi uyu wosawerengera amalawi munthu wopanda chikondi asilamu ku palestina uku amapalestina amaphedwa ku israeli iye nkumalimbikitsa kuti asilamu aziphedwa kumenekujako koma akudziwa kuti dziko munonso muli asilamu dziko munonso muli anthu achisilamu munthu wachabe wopanda chikondi zinthu kumakwera iye osawe- osaganizira nkomwe ayi fetereza wokudula ngati chisulo cha ndege china chilichonse kuduliratu petulo kusowa koma iwo samaganizira za anthu amangoyankhula motumbwa itayandikira nthawi ya zisankho anayamba kupepesa palibe palibe kumveredwa chisoni ndipo chipani cha malawi congress party chisazabwerenso boma atsogoleri ake wonse amakhala ankhaza opanda chifundo samaganizira za moyo wa munthu samaganizira za munthu wakumuzi anthu oyipa ankhaza a malawi congress party Akusowa munthu oti awo a achakwerawo andiyitane ine now that ndatulukapo ndipita ndikanene kuti muyambe kaye mwayitana achakwera adawuza dziko umboni ulipo kunena kuti ndege ija inabwezedwa ku mzuzu nde achakwerawo amutchule munthu amene anawuza kuti ndege inafika ku mzuzu pamene tikuziwa kuti ndege sinafike ku mzuzu wachiwiri ah, abwere Amo- a moses kunkuyu anawuza atolankhani kunena kuti black box ilipo anene kuti black box ili kuti wachitatu abwere mkulu wa asilikali wankhondo uh, valentino phiri anene tikuziwa kuti malawi army training yawo amapangira muchikangawa anene chifukwa chani anthu amakanika kuti akalowe akayambe kusecha mmene mucha Chi- wachitatu wa, wa number 4 abwere a Daud Suleiman akanene ndifukwa chani anakhazikitsa toll-free line pamene pamene panali tawa anathimisa tawa ija ndani kodi mulonda amene amagadira tawa ija ali kuti munthu wachi 5 oti abwere pamenepo a peter makossah akanene ananena pa times kunena kuti mndege munanyamula a utm okhaokha mcp munalibe koma achimwendo amafuna akwere ndiye ndinalembera kalata richard chimwendo banda it is on record tanenani wanda wakunena kuti ali ndi umboni ogwirika kuti inu mumafuna mukwere ndege anakuuza ndege yazaza ndani anakuuzani kuti malo mndege muja mulibe ndiye kenakaso tibwerere tiwafunse achakwera kuti nchifukwa chani munkafuna periodic kuti azipangani azipangani update every 4 hours pamene mkuziwa kuti ndege muja munali mafuta a 2 hours so tikatere nkhani imene tikupeza mayankho ndiyeno sono tibwere pa namba 2 nkhani ya utsogoleri